Wawa zifumu wawa zifumu. Lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mkuluyu. Mkulu ameneyi amachokera ku Malawi koma amakhala ku North West mu dziko la South Africa. Mkulu ameneyi amagwira ntchito pa kampani ina ku North West ko. Ndiye kunapezeka zakuti mu chaka cha 2025 kampani ija inachotsa mafolena onse pa kampani paja. Ndiye mkulu ameneyu analinso gulu limodzi lochotsedwa ntchito. Nde ada awawa anasowa zochita koma ubwino wake ada awawa akugwira ntchito pa kampani paja amatenga ngati ndrama amatumiza ku den kumantumizira mng'ono wake kuti azipangako tima businesses ndizi azithamanga amatumizira achibale ake nde kunapezeka zakuti ntchito itatha chonchija ada awawa anasowa zochita chifukwa choti ndrama analibe zoyambira ka business chifukwa choti Ntchito ija yatha iwowa akumanga nyumba ku den mansion nde kupeza zoti ntchito ija kumatha nde adawawa chimene amaganiza ndikubwereraso ku den ku Malawi ndipo anapangadi zimenezi anabwereradi ku den ku Malawi nde atafika ku Malawi kuja mng'ono wawo uja ali ndi shop shop yaikulu ndithu ndalama zimene anatsegula shop imeneyi ndi ndalama zimene ankatumiza mkulu ameneyi Nde mng'ono wawo uja anafunsa adawa, tsono bale mwafika kuno ku Malawi nde mupanga zotani? Adawawa amasowa zochita chifukwa choti ndalama alibenso zoyambira bizinesi. Ndalama zinathera ku nyumba imene amamanga. Adawawa nde anamuuza mng'ono wawo uja kuti, udziwa chani, palibe imene ndingapange apapa chifukwa choti ndilibe ndalama. Mwina ndiziyesapo ngati maganyu. Mng'ono wawo uja wawauza muziwa chani okay tiyeni kuno anatenga adawawa kupita nawo pamalo pamene amagulisa magalimoto nde anafusa adawawa mufuna 2 tani 3 tani or 4 tani adawa samaziwa chimene atanthauza ndi anamfusaso achikena utanthauza chani tabwera zasilira magalimoto mwana uja wauza uh -uh, tangosankhani adawa sankhani ndifuna 3 tani eh mwana uja kutulusa ndalama kwaperekera adawa ndipo adawa analira analira mng'ono wawo amene amamtumizira ndalama kwagulira galimoto kuchokeranso ku ndalama zimene iwowa amatumiza mng'ono wawo nkumapanga bizinesi lero mng'ono wawo uja wagulira galimoto ndi adawa analira kwambiri izi ndi zimene zachitikira adawawa ndinayibweresa nkhani imeneyi pagulu pano pofuna kuti ena ake atengerepo phunziro. Akuluakulu, achinyamata ambiri timakonda kupanga invest kwa azikazi athu chimene chili chabwino komanso chili cholakwika chifukwa chokuti mkazi si m'bale wako, mkazi angathe kukuthawa, mkazi angathe kukusiya koma ukapanga invest kwa azibale akonso, m'bale wako sangakuthawe, m'bale wako sangakusiye ngakhale ukuvutika m'bale wako china chake chimamugunda kumtima kuti ah ameneyu ndi m'bale wanga ndimuthandize. pangani invest kwa makolo anu makolo anu sangakuponyeni amadziwa zoti uyuyu ndi mwana wanga ziprestan ndi mwana wanga nkana amanena zoti china chilichonse kaya chamisala chili ndi kholo kaya chopenga kaya galu galu nayenso ali ndi kholo lake Nde akuluakulu osamangopanga focus kwa azikazi anu kumapanga invest kwa azikazi anu chifukwa choti mkazi si m'bale wanu. Mkazi angathe kukusiyani. Ndapanga post nkhani zambirimbiri zokhudzana ndi azikazi amene amasiya azimuna awo and azimunawo atatumizira ndalama zochuluka azikaziwo, azikaziwo ndi kublowa kapena kuti ndi kuchita bwino ndi kumasiya azimuna awo. Ndinapanga nkhani yokhudzana ndi mnyamata amene anazimangirira uja. Munaimva nonse nde akuluakulu chonde nkhani zimenezi ndikamabweretsa muziphunziramo china chake osamangoonera kapena kungomvera aa kumaphunziramo china chake nkani ndimabweretsa nkhani zimenezi nkani ndimapanga nkhani zimenezi nde akuluakulu osaiwala guys kupanga subscribe channel imeneyi komanso pansipa pali mawu olemba kuti thanks ngati mufuna mutigaireko ka ndalama mungathe kutigaira ka ndalama kudzera pamenepo